ǹdewonù ndị ebe anyị ǹdewonù ndị ìgbò mma mma nà èkèle dị̀rị unù unù ọ bọkwala chi taa ngwànụ ọ wụ nwa afọ ìgbò ọ wụ nwa unù nwaanyị Ihedị abịakwala m ọzọ n'ụbọchị ǹkè taa sị kà anyị kwutukwa obere ihe gbàsara àhụike ndị ìgbò anyị ekwutuchana ụfọdụ ihe gbasara ntụtụ ama m ọ gwụbekwa but n'ụbọchị nke taa a ka anyị kwutu ihe gbasara ihe a na-akpọ stroke ihe a na-akpọ stroke ndị bekee na-akpọkwa stroke anyị enwekwanụ ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo achọkwara m achọ onweghị ihe m hụrụ a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo so karịkwa stroke you know ndị bekee akpọkwa ya stroke maọkwanụ ha akpọ ya CVA cerebrovascular accident so ọ ya ka anyị ga-ekwu n'ụbọchị nke taa so before anyị anyị e, etinye isi n'ihe gbasara stroke ahụ o nwekwa ihe a na-akpọ transient ischemic attack TIA so mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike nọkwara nnọọ ya bịa ihe ahụ bụ like obere stroke maọbụ akpọ ya mini stroke so o nwere ike bịa gafere nnọọ you know so ya mekwanụ o nwere ike mee maybe weeks or a month or so before mmadụ abịa nwee the real stroke so ihe ahụ bụkwa sign na nsogbu dị ma nsogbu nwere ike ịbịa mgbe n'ihu so ọ bụrụ ya mee ụdị ihe ahụ mee onye ahụ ekwesịghị ilefere ya anya ihe nwekwaranụ ike ibute ihe mini stroke a bụ ụfọdụ ihe anyị aga egbochinwunu you know ụfọdụkwanụ ka anyị ga-egbochi um, ụfọdụ ihe ndị anyị aga egbochi bụ ma mmadụ metawanụ dimkpa o nwere ike ime ụmụ nwoke ka ọ na-emekarịkwa and then nke ọzọ bụrụ ihe a na-akpọ genetics you know ndị Igbo asụrụ ma ọ bụ um, eburupụta ụwa ma ọkwanụ um, iri ha akpọ ya gene you know so but ụfọdụ ihe ndị eh, mmadụ nwere ike igbochita nwere ike cause ihe ndị ahụ wụ uh, hypertension ma ọ bụ asị na ọ bụ high blood pressure ma ọkwanụ ụfọdụ asụsụ Igbo anyị asụ na ọ bụ ọbara mgbali elu ọbara mgbali elu so ma ọ bụ hyperlipidemia you know mmadụ inwe oke cholesterol abụba ọjọọ n'ahụ ya ma ọkwanụ um, inwe diabetes nke a na-akpọnụ ọrịa shuga ma ọkwanụ ịṅụ anwụrụ ọkụ enwere ike bụ na onye ahụ na-ese anwụrụ ọkụ ese sịga ma ọkwanụ na ị na-anọ nso ndị na-ese ya ese ha na-ese gụnwa ya na-abatakwa na ahụ gị na you know o nwere ike bụ na gụnwa na-aṅụ ya but ọ bụ na ị nọ gburugburu ndị na-aṅụ ya mgbe ọbụla gụnwakwa na-enwetakwa ya so and then ihe a na-akpọkwa ndị oyibo asụ na ọ bụ AFib o nwe mgbe ụfọdụ obi mmadụ ya na-akụ otu adịghị mma instead of ọ ga na-asụ lọbdọb lọbdọb you know kakpum kakpum ya na-akụ n'otu adịghị mma so o nwere ike ime ya ọbara na-agazi n'ahụ otu o kwesịrị so o nwere ike causekwara mmadụ you know obere stroke ahụ gaferenụ nke mmadụ nwere ike ilebara anya maka ma eleba ya anya o nwere ike causezi the other strokes kwa so olekwana otu mmadụ ga-esi mara na maybe ihe ahụ mere ya o nwere ike maybe abịa nwee oche mbụrụ ihe abịa gbanwee otu i si ahụ ụzọ nke ihe abịa gbanwee ị sị na ah, gịnị na-eme all of a sudden n'otu ntabi anya nọ ya hụzichakwa ma ụzọ ọfụma mgbe ụfọdụ sef aka ya mee ka ike ọgwụchachara ọkpụkpụ gị ga-esichamakwa ike otu i siri so ụdịka ihe ahụ ị hụ ụdịka ihe ahụ ọkwa onye ahụ gbakwara gawa ga hụ onye dibịa okay so onye dibịa nwere ike dụọ gị ọdụ ụdị ọgwụ ị nwere ike ịṅụ ka o gbochie ọbara ịkpụkata akpụkata so but aga m ekwu ihe buru ibu maka ọgwụ because ihe mụnwa ga-asị bụkwa ị gbara gaa ga hụ onye dibịa ma ụdịka ihe ahụ mee ka ọ gwazienu gị ụdị ọgwụ ga-adị mma ka ị ṅụọ nke then you know onye ahụ ejisikwa ike um, kwụsị ise ise siga ma ọ bụ ịṅụ anwụrụ ọkụ nwa ọ bụrụ na ị na-aṅụ mmanya nnukwu ga-ebilata aka then onye ahụ ejisikwa ike na-eri nri dị mma na-eri e, nri mkpụrụ osisi na ahịhịa nri nnọọ nke chineke ji gọziekwa n'ala anyị bụ ala ndị igbo so onye ahụ a na-eri ya hapụtụchakwa ụfọdụ nri um, emere pakeji nọcha na pakejis ma ọkwanụ ndị nọcha na kọntena esi obodo dị iche iche bubatara unu you know ma ọ bubatara anyị so ka anyị gbatụchara ihe ndị ahụ ọsọ you know chekikwanụ mgbe esiri nri tinye ya na kọntena maọbụ nke ndị oyibo na-akpọ can you know ịma nanụ can ma kọntena ọ ihe a ndị oyibo na-akpọ ya maọbụ ka enwekwara ike maọbụ gbamgbam you know etinye ya n'ime nga ahụ kpuchie ya ya nọga nọga n'otu afọ na afọ abụọ o mebibeghị ọkwa ị ma e sie nri ọ nakwa arahụ ya o mebie so mgbe a ga-emezi nri ya nọga n'ọnwa gafesi ọnwa ole na ole gafesi afọ ị makwarala na nsogbu dịkwa na o nwekwara ihe dị aṅaa etinyesiri ya ka nri ahụ wee nọgide so anyị jisi ike gbatụrụ ụmụ ụdị ihe ahụ ọsọ na-eri ihe chineke ji gọzie anyị bụ ihe akụtara n'ubi dị fresh fresh ihe na-ata ndụ mmanụ you know ahịhịa nri na mkpụrụ osisi dịgasị iche iche ọ bụkwara anụ ya bụrụ na anụ a ka gbutara nnọọ anụ dị nnọọ fresh fresh you know maọbụ ndị na-ata azụ you know atakwa azụ so ka anyị batakwa ọzọ n'ihe gbasara stroke ahụ so ihe m kwutuchara ugbu a bụ nke ndị oyibo na-akpọ TIA you know transient ischemic stroke bụ obere stroke so ọ bụkwara n'uhi ahụ ma e, e, agbala nkịtị because o nwere ike mee ya ọ gafere onye ahụ asịkwa o oh, na ya adịkwala ọ bụrụ dịka ihe ahụ metụ gị gasị a ah, otu ahụ si mee m njọ njọ maọbụ isi ahụ bịa waa gị waa gị you know ga-abịa ịhụ ụzọ gị bịa dịtụcha ha aka gị mee ka ọ kpọnwụtụrụ you know ya bịa gafekwara gaa nakwa agaghị ị na-aga mba ị needikwara ịga ga hụ onye dibịa o kpọkwa ikwu na ibe gị o kpọọ ndị enyi gị o sị ha lekwa lekwa o you know gakwa ka onye dibịa hụ gị ka e lee gị anya so maka ọ bụrụ ma elebaghị aha anya o nwere ike nke aha a na-akpọ stroke the main stroke aha abịazienụ ok so stroke ahụ bịa nwere ike bịazie bịa mee mmadụ ọkwanụ mgbe ọbara a na-agama ọfụma you know ihe dị iche iche nwere ike ịcausenụ stroke ahụ so otu ọ bụ na ya bụ tube you know otu ihe a m ji n'aka na you know ya bụnụ akwara anyị maọbụ you know arteries ka m gburu otu akwara n'Igbo na ọbara na-aga n'ime ya na-agafesi na-enyekwa e, e, ọbara n'ebe niile dị iche iche n'ahụ e nwere ike abịa nwee abụba abịa manyasịa n'akụkụ akụkụ akụkụ ya you know magasịa n'akụkụ ya mgbe ụfọdụ ya anọchizi ọbara ịgafe ọfụma ma ọkwana mgbe ụfọdụ ụfọdụ ihe magasịrị nga ahụ ma ọ bụ ọbara ma ọ gịnị o nwere ike ya ya ya dapụkwa ya bịa nọchie nọchie e, e, akwara ahụ ebe ọbara si aga so mgbe ọ nọchizikwara ọkwa ya bụ na you know o nwezi otu ọbara si aga ga nye ụbụrụ gị ọbara so onye ahụ abịa na-enwetụchagasị ahụ a na-emetụcha ya otu adịghị mma ok so enwekwara ike um, ọbara kpụkọta maọbụ ihe ndị ọzọ abụba or something nwere ike kpụkọtakwa ebe ebe ọzọ maọbụ n'olu maọbụ n'obi ya o nwee otu o si nyakapụta ebe ahụ you know gbakere ebe ahụ o nwekwara ike gazie ya gara gara gara gara travel gaakwa gaa nọchie n'akwara nọ na-enye ụbụrụ isi gị ọbara so o nwezi otu ọbara si aba nga ahụ

ga ịbanye ya then ya alaghachitakwa n'ahụ gị so ọ bụrụ na ihe ahụ bịa mee o nwee otu ọbara ma ọ gịnị si bịa nọchie akwara ahụ nwezi otu ọbara ahụ dị nnọọ ndụ dị mma ikuku ọma juru n'ime ya ma ọ bazi ma o nwe otu o si na-agafezi na brain ahụ na-enyegasị brain gị ọbara ọma ahụ ọkwa ya bụ na stroke ahụ emekwa you know so enwegasị ụdị nke ahụ na-eme ọ ya wụ nke na-aka emekwa na ọ bụrụ na stroke mere mmadụ iri ụdị nke ahụ bụ ya na-eme maybe mmadụ iteghete maọbụ eteghete maọbụ mmadụ itoolu n'ime iri ahụ nke ọzọkwa bụ nke ndị oyibo na-akpọ hemorrhagic eh, stroke so nke hemorrhagic stroke ọhụkwanụ bụ ma you know e nwee ọbara na-agba na brain o nwere ike ya bụrụ na akwara ọhụ nọ na brain m ziri okay o nwere ike ya bụrụ na ọ bịara bịa ike abịa gwụ ya maọbụ na o sichaghị ike ya bịa bịa you know gbawa na-agba site ọbara n'isi na ụbụrụ isi onye ọhụ maọkwanụ ya abịa bịa you know o nwekwara ike ya bịa bịa vuo ivu nke ya bịa vuo ivu maybe onye ahụ nwe ọbara mgbali elu nke ya bụ maybe ọ dụ aṅụ ọgwụ ya makwanụrụ ya na ọ ma na o nwe ọbara mgbali elu so akwara ọhụ abịa bịa mee ka ọ zara aza dịka mbolombolo ị ma mbolombolo ọkwa ihe a na-akpọ ya bụ balloon o nwere ike abịa koo koo koo ya abịa gbawa ọbara ahụ efesa nga bịa nọrọ nga o kwesịghị ịnọ makwa na ọ bụrụ na ike gwụrụ akwara ọhụ o nwere ike ọbara esikwa nga ọhụ na-eliki eliki you know nga o kwesịghị ịbanye nke ya na-asọpụ na-aga ebe o kwesịghị ịga na brain mmadụ so ọkwa ụdị ihe niile e si enwe hemorrhagic stroke nke ahụ ọbara ahụ na-eliki maọbụ ya dịka mbolombolo gbawa maọkwanụ nke a na-akpọ you know maọbụ embolic stroke or thrombotic stroke bụ nke ọbara kpụkatara akpụkata pụrụ you know bịa nọchie akwara ahụ na-enye um, ụbụrụ isi ezigbo ọbara ọ bụ ezigbo ọbara dị mma so nke ahụ bụ embolic or thrombotic stroke e nwe thrombotic and embolic stroke okay so um okay so ka anyị laghachitakwa nke gịnị nwere ike imekwanụ ka mmadụ nwee stroke ọhụ a na-aka okay okay so edetụrụ m ede ka m hafụ ichefucha list niile m mere edere m ha ede so ihe nwechara ike ịkọsị ya bụ hypertension ọbara mgbali elu ị ma ọ ihe a na-akpọ ya so anyị ka ga-ekwu ihe gbasara hypertension ụbọchị ọzọ but imirikiti ndị mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ ma ihe bụ eh, ọbara mgbali elu ma hypertension or high blood pressure or bp high bp so makwa na onye vuru ivu hi ukwu karịa so ọ bụrụ na i vuru ivu vu ivu vu ivu nke ukwuu o nwekwara ike ịkọsụrụ gị stroke so ọ bụrụ na i buru ibu nnukwu bilite na-emuvu emegharị ahụ you know ka e lee ma ị ga-awụchatụkwa you know na-erikwa nri dị mma and erila nri ebe o buru ibu erila ka a na-anwụ tata nakwa erite obere ahapụkwa emekwa agaritukwa ka onye ahụ jisi ike wụlatatụ and na-agagharị ọfụma agagharị nke ọma maka ha emekwara na ọ bụkwara ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-anọ otu ebe ma ọ bụ na-ere ahịa makwanụ nọrọ otu ebe n'ụlọ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ o nwere ike ime mmadụ ya ebu ibu because ị na-agagharị n'otu ị kwesịrị ịgagharị so ọ bụrụ you know so ọ bụkwanụ na ị na-arụ ụdị ọrụ ahụ ị nwere ịbịa na ada m asị kwụsị ọrụ you know anyị niile nwechara ụdị ọrụ ọhụ ibi eme bụ ịnọtụkwa gị ebilita gagharịtụkwa gagharịtụkwa then ga-ewelatatụ aka na nri ị na-eri okay then um, ọ bụrụ onye nwe diabetes ị ma diabetes bụ na ọrịa shuga mgbe ụfọdụ ha na-agakọta ọnụ e nwee diabetes ọhụ ọrịa shuga bịakwa bịa nwee ọbara mgbali elu n'elu ya you know so then ọ bụkwara onye nwogo ahụ ọjọọ ọdọ dị iche iche you know ma ọ bụrụ um, ọrịa obi kwa ọ bụ na inwe ọrịa obi ma ọ bụ obi mmadụ na-akụ otu adịghị mma you know so ụdị ihe ahụ nwere ike ịcause so ọ dịnụ mma ka mmadụ you know na-agakwa ụlọ ọgwụ na-echeki so ụfọdụkwa bụrụ eburu pụta ụwa gene ọhụ a na-akọ okay so family o nwere ike ọ bụ nna nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ nne nne ma ọ nna nna ma ha nwere stroke then ị kwesịkwara ilebara onwe gị anya lebara ikwu na ibe gị na ụmụnne gị anya okay so then mm, ụmụ nwoke kwa na-aka enwekwa mgbe ụfọdụ like ụmụ nwoke na-aka enwe stroke karịa ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị na-ada enwekwana ya mgbe ụfọdụ ọ na ha nwere ike inwe ya anytime onye ọbụla nwere ike inwe stroke even nwata a mụrụ ọhụrụ ma nwata nọ n'afọ nwere ike inwe stroke but mgbe anyị na-emetawa dimkpa ka stroke ahụ na-aka after ị gafere afọ iri ise na ise you know 55 years you know then chances you know inwe stroke ahụ adịwanye elu you know so but ụmụ nwoke bụ ndị na-aka enwe ụmụ nwanyị mgbe ụfọdụ ha nwee ya ma ha bụrụtụkwuo nnukwuta dimkpa then ọ na-enye ha nsogbu ịrecover ịgbake then ndị ojii kwa na-aka enwekwa stroke then ụfọdụkwa ọgwụ a na-aṅụ aṅụ o nwe ụfọdụ ọgwụ a na-aṅụ aṅụ you know maọbụkwa ọgwụ ụfọdụkwa na-egbochi ka ọbara hafe ịkpụkọta so onye ahụ bịa ya ole gakwuru onye dibia ha mara ihe ga-akarị ya mma ụfọdụkwa ụmụ nwaanyị nakwa aṅụ ọgwụ ka ha hafe ịdị ime ụfọdụ ọgwụ ọhụ nwekwara ike kọsụrụ mmadụ stroke so ọkwa bịakwa elebakwa anya mara nke ahụ gị nke dịrị ahụ gị mma then ekwuola m maka weight ọ bụrụ na onye ahụ na-ahụ buru ibu ị ga-ejisi ike mara ihe ị ga-eme ka ịwụchasịtụ ahụ um, then onye na-aṅụ mmanya nke ukwuu ọ bụrụ na ị na-aṅụ oke mmanya kwụsịkwuo jiri nwayọọ wetuo jiri nwayọọ nwayọọ okay so and then nke ọzọ kwa ọ bụ na ọ na-eme ị na-ehi ụra gaa na-agwọ ụra agwọ nnukwute ụra mgbe ụfọdụ sef ịgwọ ụra ahụ o nwe mgbe ọ ga-adị ka ị kwụsịrị iku ume hei nke a bụkwa ihe e needikwara ilebara anya ndị oyibo a na na-akpọ ya sleep apnea so e needikwara nke ahụ ka e needikwara ilebara anya maka mgbe ihe ahụ mere ikuku ọma ahụ you know okike ọma ga enwere ike because ị kwụsịtụrụ n'iku ume mgbe ụfọdụ chekie n'abalị niile emekwa ya ome emekwa ya ome emekwa ya ome so then you know ezigbo ikuku a na-aga na ụbụrụ isi gị nke ezigbo ọbara juru eju na ikuku ọma na-aga n'isi gị so onye ahụ nwekwara ike nwee stroke okay so anyị ekwutuchana ihe ụfọdụ mmadụ nwere ike ịhụ ama na onye ahụ nwee stroke you know so o nwe otu onye ahụ sizi na-eme emegheri emegheri you know change in mental status emegheri emegheri even mgbe ụfọdụ ya kwuo okwu o nwe otu okwu ahụ it's like ha ọ na-ekwuzikwa okwu otu o si ekwu before gịnị na-eme akụkụ ahụ nwere ike bịa kpọnwụọ akpọnwụ maọbụ akụkụ ihu nwere ike kpọnwụọ akpọnwụ gịnị na-emezikwanụ even ịhụ ụzọ onye ahụ asị na ọ na-ahụzimakwa ụzọ ọfụma o even ya sị ka ọ gaa ije ya ọ na-emezi ka ọ ga-ada ada then oke isi ọwụwa nwekwara ike bịakwuokwa you know so ụmụ ihe ndị ahụ onye ahụ hụ ya is like hey ọ gịnị na-emekwa ya okay so um, ihe ndị a ka anyị kwesịrị ilebatụchara anya ọ bụkwa na stroke ahụ emeena onye ahụ ọkwa ijisi ike you know ị ga-agakwuru n'onye dibịa then ejisi ike mee ka onye ahụ ka nwere stroke ka a na-emegharịkwa aka ya ma gịnị ka ọ hafụ ịbịa contractizie dị otu so a ga na-emenụ exercise na-emegharị aka ahụ aka mmadụ you know ma ọ bụ ya o nwe otu ọ nọzi ọ ga-anọzigharịkwa you know so ijisi ike na-eme onye ahụ ọ bụrụ ebe e nwe therapy ndị physical therapy ndị ga-ejisi ike na-eme onye ahụ makwanụ ikwu ya na ibe enwekwara ike na-enye aka na-eme you know ka ọ na-emegharị aka ya na ụkwụ ya you know maka stroke ahụ ọ bụrụ na isi mmadụ ọ bụrụ na stroke ahụ na akụkụ isi o metụtara bụ ebe eh, um, um, here bụ my left ama m ị na-ele m na onyokomita but here bụ mm, left m so ọ bụrụ na stroke ahụ mere mmadụ na left then right onye ahụ bụ he ga-akpọnwụ ọ bụrụ na o mere na right left onye ahụ bụ he ga-akpọnwụ you know so so then ijisi nnọọ ike na-eme ka onye ahụ na-emegharị ahụ nyekwara onye ahụ aka ịkasi ya obi because ọ bụghị ihe dị mfe na mmadụ nwere stroke ọ ga-ebilitazi mee ihe ọ na-emebu before so ọkwa ijisi ike duo onye ahụ ndụmọdụ kasie onye ahụ obi you know um, o nwegasị ọgwụ ndị oyibo na-enye ọ bụrụ na stroke ahụ na a hụrụ ya mgbe oge dị you know ọ ka bụ na ọ nọ within uh, four to five four four or four point five hours max so ọ bụ na ọ ka na ebe uh, uh, awa anọ na ọkara stroke ahụ mere o nwe ọgwụ ndị oyibo na-enyegasị mmadụ you know iji zọpụta onye ahụ ka ọ hafụ imebisi ọtụtụ ihe you know ọsọ ọgwụ ahụ ga-ịga tipịasịa ọbara ahụ kpụkọtara um, so ụmụ ihe ndị ahụ then jisikwa ike hụ na ahụ onye ahụ na ọnya abaghị ya because ịma na na onye ahụ ọ ga na-arazi ya ahụ ibilita ilekọta onwe ya even maọbụ ịnyụ mamịrị maọbụ ịnyụ nsị o nwere ike need onye ga-inyere ya aka hichasịa ya you know so ọ bụ na o meela stroke emeela na onye ahụ ọ dịla otu ahụ ijisi ike na-eme onye ahụ ka ọ hafụ inwe ọnya maọbụ mpa na ahụ ya you know so um, then na-enyere ya aka otu o si ekwu okwu ma ọ gịnị then iri nri ọ bụkwa n'akụkụ aka ekpe ma ọ left bụ ihe kpọnwụrụ ihe ahụ then etinye onye ahụ nri n'ọnụ timeticha ya e, n'ime ime then tinye ya ọ bụrụ na o mee n'akụkụ aka ịcha nọ ebe kpọnwụrụ tinye nri ahụ ebe akụkụ aka nri you know o nwe otu a ga-esi nyechara onye ahụ aka ka ọ o nwere ike na-eri nri ka ihe ahụ hafụ ịgakwanụ na the wrong place you know kọskwuo nsogbu ọzọ you know a na-akpọ aspiration you know ihe ahụ a na-eri ma a na-aṅụ agakwuzie na lungs onye ahụ ịkọsụzi hụkwara onye ahụ nsogbu ọzọ dị iche you know so but ihe m ga-akọwa for ndị igbo anyị biko geenụ ntị achọrọ m ịkwụsị mgbe adịghị anya achọrọ m ka ihe a na-ekwu dị oke ogologo but ihe mụnwa ga-asị bụ ndị ndị ọcha maọbụ ndị obodo ụfọdụ meperela ọfụma enwetụchaana ụmụ maọbụ um, ihe ihe eji arụgasị ọrụ ihe eji azọ ndụ juru eju you know different machines juru eju equipments you know medical equipments but um, ọ bụrụ onye ka nọ n'ime afrịka maọbụ n'ime village even ụfọdụ town ụmụ ihe ndị ahụ ejube so ihe kakwa mma bụ mgbochi mgbochi a sị na mgbochi ka mma karịa ọgwụgwọ so ọ kakwa mma na e gbochiri stroke ahụ amana na m like m kwuru n'isi mbido o nwe ụfọdụ ihe na-eme mmadụ igbochi ya ara ahụ o nwe ụfọdụ ọrịa na-eme mmadụ ya bụrụ otu onye ahụ esi kee ya ya bụrụ ihe onye ahụ ketara but ọ bụrụ ihe mmadụ ga-egbochi egbochi ka ejisikwa ike gbochie ya otu m si kwuo bifo ọ bụ na i buru ibu wụchalata ahụ erila oke nri riwe nri dị mma nri dị nnọọ mma ọ bụghị nri abụba juru mmanya nkụnyakụ ndị ọ bụghị oke shuga ka a hafụ ị na-eri oke shuga ma oke ihe a prọsesịrị aprọsesị a pakejichaa na-avute ya na-eri ụmụ ihe dịgasị aṅa ụmụ ihe nnu juru juju ụmụ ihe ndị ahụ bụ ka anyị laghachikwa otu ahụ anyị nọ na mbụ mgbe chineke kere obodo anyị chọọ ya mma weta ihe oriri magasịrị mma na-eri ihe ndị ahụ otu chineke si kee anyị ya you know so then ọ bụrụ onye nwe blood pressure ọ ya bụ the main one kwa o blood pressure high blood pressure ọ wụkwa ọ wụ ị nọrọ onye nọrọ ya sị eh, na ahụ dị ya mma ugbu a ọ gaghị aṅụzi ọgwụ dọkịta nyere ya ị ga na-aṅụkwa ọgwụ ahụ you know ọ bụ na i nidiri ya ị ga na-aṅụ ya and ị ga na-echeki blood pressure gị e nwegasị blood pressure apparatus a na-eregasị you know so onye ahụ chekikwa blood pressure ma ọ kwanụ ya gaa na klinik a na-echeki ya ka ọ dị sure na blood pressure ahụ na ọ dị ebe o kwesịrị ịnọ na ọ dịghị oke njọ bikos ọkwa ya gbaliwe gbaliwe gbaliwe o strok abịakwala o so ụmụ ihe ndị ahụ mmadụ kwesịrị ime ka o gbochie strok ọ ya bụ ihe kacha mma n'obodo anyị n'ala ndị Igbo gbochie ya o nwe otu a ga-esi o nwe ihe ị ga-ime ka i gbochie ya gbochie ya ọ bụrụ na o nwee ebe ụlọ ọgwụ nọ gị nso ọ bụrụ na o nwee dọkịta nọ gị nso ọ bụrụ na o nwee klinik nọ gị nso ụfọdụ ndị mmadụ nwecha ndị dibịa maọbụ ndị nọọsụ na ezinụlọ ha ha lebara gị anya ha chekie blood pressure gị ka a mara na ọ dị ebe dị mma ọ bụrụ na ọ dịghị ebe dị mma gaa ha yere gị aka gaa hụ onye dibịa ọ bụrụ na ọ wụ ihe onye ahụ ga na-aṅụ ọgwụ ka ọ ṅụwa ọgwụ ọ bụrụ na o nwe ihe ọzọ na-eme ma ọ bụ ịṅụ oke mmanya ma ọkwa ịṅụ sigaret ka onye ahụ kwụsị ya ka strok ahụ hapụ duru ime eme ọ kakwa mma na e gbochiri ya like I said ọ bụghị ihe niile ka e nwere ike igbochi bet ka anyị mee nke anyị ga-emenwu ndị ebe anyị ndị Igbo ọkwa otu o si ha m n'ọnụ nke ụbọchị taa o anyị ga na-ekwukwa na-aga n'ihu bet kama ka ọ dịwa ụbọchị taa eh, ana m ekelakwa unu o nwekwa ihe ị mụtara n'ihe a biko weliere m aka elu o nwe ihe ị mụtara mekwa ka ndị ọzọ ka o ruore ha aga m ahụkwa unu n'izu ụka ọzọ na-abịa ngwa unu nọrọ nke ọma ka emesịa